Kukhala mu chimene iwe wauzidwa. Kukhala mu chimene iwe wauzidwa. Ambuye atithandize komanso Ambuye atichitire chifundo. Ambiri makono manje akusatira kuti Mulungu, anzathuwo akamanena amatero, kuti akusatira Mulungu, akutumikira ndithu Yesu, koma sali. mu zimene Yesuyo akufuna walamulira kuti iwowo ayendemo. Tamvetserani, Panali munthu wina wotchuka kwambiri, wolemera zedi, ndipo anatenga nthawi yaitali asanakwatire. Tsono nthawi itafika yoti iyeyi akwatire, anapita kwa mfumu ina, ndipo atafika kumeneko adakambirana ndi amfumu kuti, Amfumu, ineyo ndimafuna kukwatira, koma kukwatira kwanga ndifuna kuti ndizakwatire muzi uno. Mwa ichi ndimafuna mundimemezere msonkhano, tere kuti anamwali onse okhala m'muzimu akuyenera kuzabwera pa tsiku limene kuti ndizasankhe ine mkazi. wapabanja amene mbambadi ine moyo wanga utakaseka naye amene ine mtima wangawu ukatonthozeka naye Kenaka anthu awiriwa adagwirizana ndipo amfumu adavomereza ndipo olemerayi adanyamuka ulendo nkumabwerera kwawo ndipo deti lija litakwana anthu adasonkhana manje kusonkhana chikhwimbi cha wanthu kusowa inde poponda kudali chikhamu cha wanthu eh eh chenjera iwe neba undipondera mwana chonde ndisamalire khandali nalipeza movuta ndikudali chinamtindi cha wanthu ndiye china chilichonse chachitika aha zisangalalo panali zinthu zambiri zochitachita ndiye zonse zidasirizika kuchitika pamapeto pa zonse anthu adali ndi chidwi Poyembekezera kuti mwini chumayi asankha namwali uti woti akakhale naye pa banja koma mmati nkuuzeni kuti msonkhanowu sunathe bwino osati panali nkhondo ayi osati panali makangano kapena kupsetsana mtima ayi manje zonsezo panalibe. Koma chimene anthu adazizwa nacho chinali chochimene wolemerayo adachita. Sono nthawi ya kusankhidwa kwa mzimayi kuti akakhale pa nyumba, akakhale, inde, mkazi wake wa olemerayi, kudachitika. Ndiye anthu adayembekezera, inde chifukwa kudali ziphazuwa zosiyanasiyana ndipo anthu adatchena, mumadziwa inu, anthu adasamba, anthu adazola zozolazola kukafika inde pamalo. Ndiyeno anali ndi chiyembekezo, abale ambiri amene anali ndi ana awo ooneka bwino anali ndi chiyembekezo. Koma mmafuna ndikuuzeni kuti panali Inde, padali msungwana wina amene iyeyo adangokhala pakatali penapake n'kumaonerera zochitika zija atavala kantchekwera kake kosaoneka bwino. Ndikuti atavala ntchekwera yosaoneka kumaso kwa anthu. Ali potero anali ndi chidwi, amangomwetulira, zimangomusangalatsa poonerera ndi zimene anzake amapanga. Ndiyeno bwana uja. Adaloza anamwali amene uja kuti, A, ponse pakutoko msonkhano onsewa, namwali woti ndikakhale naye pabanja ndi amene uja. Ndimafuna mukanditengere amene uja ali kumtengo uja. Anthu adazuma, adang'ung'uza. Anthu adathedwa nzeru, kupukusa mitu. Zakhala bwanji? Chachitika nchiyani akuti, Ine ndakonda amene uja. Ndipo adapita kukatengedwa namwali kubwera. Anali wamanyazi poziona mmene akuonekera samakhulupirira samamvetsa kuti kodi koma mbamba zonsezi zachitikira ine tere kuti msonkhanowo udathera basi pomwepo akuti kwerani mgalimoto kukwerakwera mgalimoto chilichonse nkuchitika ulendo wa kunyumba ndiye atafika kunyumba kuja atalowa mnyumba muja mwamuna uja Adamuuza, inde, msungwana uja. Adamuuza ndi kuti msungwana uja akuti Zuvala a, mnyumba muno wafika. Koma mmati ndikuuze kuti lamulo langa ndi limodzi. Lamulo limene ndingakuuze ndi limodzi. Choncho lamulo langa ndi ili, loti, Uvule zovala zimene wavalazo, ndipo ukazivula ukazitaye. Kuyambira lero uyamba kuvala zovala zatsopano za mtundu wina monga wayambanso moyo wina watsopano, choncho sindikufunanso kuti zovala zimene wabwera nazo kunyumba ino udzazivalenso. Tamvana? Akuti, Eya, zamveka. Basi, ah, madongosolo onse adachitika, basi china chirichonse, ukwati, chirichonse chidachitika, anthu tsopano basi ndikuyamba kukhalira limodzi monga banja zachitika, masiku akupita, masiku akutha, ee namwali wasintha, si mmenenso ankaonekera pobwera kuja kumudzi, ntchekwera zija wasiya kuvala, koma mistake imodzi imene adachita adatenga ntchekwera zija nkuzisunga, akuti mwini wakeyo adafuna kuti azikumbukira. Ndiyeno banja ili mkati, kupita chitsogolo, chirichonse chikuyenda bwino, palibe chovuta chirichonse. Ndiye tsiku lina adavula zovala zabwinobwino zija, ndiye nkupita nkukatenga ntchekwera zija tsopano ndi kuvala. He! Mmenemo mwamuna ali kuntchito, wapita kuntchito. Hehe nde wavala ntchekwera zija waima pa galasi akuziyang'anira akuti koma hi kale ndimaoneka ine kodi motere kalele lija kodi ndinali motere ee koma abale nde ali busy pamene paja kuziyang'anira pa galasi mamuna uja adangoti gululu watulukira kulowa mnyumba. Amayi, chikatere chikuchitika nchiyani? Ee, basi kungoti, a, a, kungoti bwanji ndinakuwuzani kuti zovalazi mukataye, musadzavalenso, ndisadzione. Kodi zovala zija mumasungabe? Akuti, Ee, kungoti ndimasunga basi, ndimafuna kuti ndizidzakumbukira kale langa. Ndidakuwuzani kuti zakale zija Zatha zimene zija mwayamba moyo wina wasopano muzivala zovala zasopano muzikhala moyo wasopano tere kuti moyo wanu inuyo mumakhala wasopano osati wakale nchifukwa chani simudamvere zimene ndidakuuzani ee basi kungoti pepani mundikhululukire ndimafuna kuti basi ndizikumbukira kuti chifukwa cha chimenecho inuyo nyamukani Muzipita chifukwa mwina moyo umene mumakhala uja umakusangalasani ndiyeno nyamukani muzipita inenso basi apa ndilekeni. Ameni. Abale, mzimayiyi ndi mmene analuzira banja lake chifukwa chofuna kukumbukira kale lake. sanali ndi chidwi choti nyengo zake zasintha, kukondwera basi kuti apapa wayamba moyo watsopano zija zidapita ayi koma iye nthawi zonse akamakhala iye anali focus yake inali muzakale ndi chifukwa chake nthawi zonse amasunga zovala zija kuti ati azikumbukira moyo wake wakale. Abale tamvetserani nkhani iyi si ya mzimayi ndi bwana uja ayi koma nkhani iyi ndi ya Yesu ndi inu. Pamene inu munatembenuka mtima kukwatiwa naye Yesu, pamenepo Yesu akufuna kuti inu muzichita zimene iyeyo wakulamulirani, wakuuzani chifukwa choti wakuchosani kwa satana kumene kunali kulezera, kumene kunali boza, kumene kunali miseche, kumene kunali kuba, kumene kunali zigololo, kumene kunali kusakhulupirika, kumene kunali kusuta foja, kumene kunali kumwa mowa, kumene kunali zonyasa. zambiri, kumene kunali kuphoda, kumene kunali kuluka, kumene kunali zinthu zonyasa zosayenerera. Nde Yesu wakugulani, wakuvomerezani kuti palibe kanthu, mwe munachita zoipa, mwakhala mukuchita zoipa, maonekedwe anu si abwino, zinthu sizili bwino, koma ineyo ndakugula, ndifuna ndikusambise, ndikutsuke, ndikuyerese, uziyenda mwasopano, ukhale wokongola. Nde inunso mwa Yesu muja. Mwayambanso kuchita zakale zimene Yesu anakulamulirani. Choncho dziwani kuti ngati mukuchita zakale zimene Yesu anakugulakoni, anakuchoserani kuti musachiteso zimenezo, dziwani kuti Yesuyo sangalole kuyenda nanu. Tere ambiri kuteroko akuyenda okha ndi chifukwa chake zinthu sizikuyenda. Akati atere, wosayenda, atere chi, wosayenda, kumangokumana ndi minyama, amasoka, amavuto, Chifukwa choti akuyenda okha, Yesuyo adawachokera chifukwa chosamvera. Adawauza kuti, Ndakuwombola, usazamweso mowa. Ndakuwombola, usazalalateso. Koma anthu ambiri anabwerera mu zakale chifukwa chake zinthu sizili bwino. Yohane chaputala chake cha 15. vesi yake ya namba 14. Baibo likuti, Muli abwenzi anga inu ngati muzichita zimene ndikulamulirani inu. Muli abwenzi a Yesu ngati muzichita zimene Yesuyo akulamulirani. Ambuye akuthandizeni komanso Ambuye akuchitireni chifundo chifukwa zinthu zaonongeka chifukwa cha kusamvera. Pasta Fayisoni ndiye